Dia dhaoibh agus fáilte go Focail Bheaga Scéal Mór, an clár ina bíonn sibhse ag caint! Is mise Mia agus freastalaím mise ag Scoil an tSeachtar Laoch i mBaile Munna. Agus is mise Ryan agus tá mé ag freastal ag Gaelscoil Cholmcille. Muid na láithreoirí ar chlár an lae inniu. An chéad chlár sa sraith nua seo as Gaeilge.

Bhí cailín ann darbh ainm Úna. Bhí teidí aici, ollphéist a bhí ann. An teidí ab fhearr le Úna. Gach lá d'imir sí leis an ollphéist, ach gach lá d'fhás an teidí níos mó agus níos mó. Bhí a fhios ag an ollphéist an fáth a raibh sé ag éirí níos réadúil. Gach uair a d'imir Úna leis, ach ní fhaca Úna é seo, ní fhaca sise ach teidí mór giobach. Lá amháin bhí Úna bocht ag caoineadh, bhí an ollphéist imithe. Nuair a stop sí den chaoineadh chuaigh sí amach ag cuartú an teidí. Bhuail smaoineamh í. B'fhéidir gur thit sé sa choill nuair a raibh sí ag teacht abhaile. D'fhéach sí sa choill agus chonaic sí rud gorm ag siúl. Bhí sé an-cosúil lena teidí a chaill sí. Bhí faitíos ar Úna, chuaigh sí abhaile ar nós na gaoithe, ní dheachaigh sí ar ais chuig an choill ó shin agus níor fhág an ollphéist an choill ach an oiread.
Sin tús iontach den chlár. Tá muid ag dul go Gaelscoil Cholmcille anois don chéad scéal eile, An Bosca Óir, léite dúinn ag Banbha.
An Bosca Óir le Orla. An Satharn a bhí ann. Bhí mé ag teach m'uncail le haghaidh codladh thar oíche, mar is gnáth. Chuaigh mé ann gach Satharn, an lá is fearr sa seachtain domsa. Bím ar bís gach uile Aoine ag fáil réidh don oíche. Téann muid go dtí an siopa seodra gach oíche Sathairn. Níor ceannaíonn muid aon rud riamh áfach mar bhí sí chomh daor. Annie is ainm don siopadóir, bhí go leor airgid aici. Bíonn bosca mór óir aici taobh thiar den chuntar. D'fhéach muid air gach uile Satharn. Bhí muid ag cur plean le chéile. Gach Satharn d'oibrigh muid ar an bplean. Lá éigin bhí muid chun an bosca óir a ghoid. Ní raibh a fhios ag mo mham nó mo dhaid faoi seo. Cheap siad go raibh mé ag dul go dtí teach m'uncail chun cluichí boird nó rudaí mar sin a dhéanamh. Deireann mo mham gach lá sula n-imím. Slán a Chiara! Bí go deas agus cliste! Níor éist mé léi agus amach liom an oíche sin mar is gnáth, ag a deich a chlog d'fhág muid an teach agus chuaigh muid isteach sa chathair. Bhí mé ar bís mar anocht bhí muid ar bís mar anocht bhí muid chun an bosca óir a ghoid. Ag a leathuair tar éis a deich. Chuir muid an plean le chéile. Bris muid an fuinneog agus chuaigh an alarm as. Ní raibh muid chomh buartha mar bhí a fhios againn go raibh sé chun dul as. Bhí a fhios againn cá raibh an bosca freisin. Rinne sé sin rudaí i bhfad níos éasca dúinn. Thóg muid an bosca agus rith muid amach an doras cúil. Botún a bhí ann, botún an-mhór. Bhí carranna gardaí agus helicopter thart timpeall orainn. Cur suas do lámha! Cur suas do lámha! a scread ceann de na gardaí isteach sa gcallaire mór. Bhí sé chomh glórach ó na helicopter. Dhá seachtain ina dhiaidh é sin, dúisigh muid. Ní raibh muid i dteach m'uncail Darren. Bhí muid i bpríosún! Bhí orainn dul go dtí an chúirt an chéad lá eile. Bhí imní orainn. Bhí fearg an domhain orthu nuair a chuala siad cá raibh muid. Níor stop siad ag screadaíl le haghaidh seachtain ina dhiaidh sin. An chéad lá eile bhí muid sa chúirt. Thug siad fineáil dúinn. Bhí orainn dul ar ais sa príosún le haghaidh seacht mí eile. Ní raibh Uncail Darren ró-shásta. Níor stop sé ag rá, Caithfidh muid plean eile a chur le chéile, ní maith liom é seo, cén fáth? Mar sin, dúirt sé aon rud eile tar éis é sin. Suí sé i gcúinne ag smaoineamh, ach níor tháinig sé, ní raibh sé in ann aon rud a dhéanamh. Bhí sé thart. Bhí orainn fanacht le haghaidh seacht mí eile sa príosún. An deireadh. Ba mhaith liom anois roinnt dánta a chloiseadh. Sin smaoineamh iontach. Seo ceann a chuirfidh áthas orainn léite ag Liam.
Buí. Buí an dath den ghrian im' chomh maith sa bogha báistí. An tríú dath, póstaeir buí is rudaí deasa, úlla buí is milseáin blasta, bananaí buí, yum yum yum, ag ithe iad, tá sé fun. Buí an dath is fearr ar domhan ach is fuath liom nuair a bhfuil mo bananaí donn. Cén dath is ansa leat a Mia? Cén fáth? Is breá liom an dath gorm. Agus is breá liom é mar tá sé dath den fharraige agus dath den spéir. Céard tusa, Ryan? Is fearr liom marún, mar ceann de na dathannaí as an chontae ar rugadh mé. Ar ais do na scéalta. Ag Fágáil Baile, scríofa ag Síofra Nic Con Raoi ó Ghaelscoil Cholmcille, léite dúinn ag Banbha. Ag Fágáil Baile le Síofra. Tá brón ar Gráinne. Tá brón ar Toms, Kemi agus Liam freisin. Beidh Toms, Kemi agus Liam ag tosú i rang a sé amárach ach ní beidh Gráinne ag tosú leo. Tá Gráinne ag fágáil na scoile agus na tíre. Tá teaghlach Gráinne ag dul ar imirce go dtí an Astráil. Fuair athair Gráinne post nua mar innealtóir san Astráil. Tá cúpla daoine ó chlann Gráinne ina cónaí san Astráil, cheana féin. Tá Gráinne ag díol gach rud sa teach. Níl Gráinne ag iarraidh a madra Róg a fhágáil in Éirinn. Téann Gráinne go cúl an gharáiste agus leanann a cairde í. Tá Róg ceithre bliana d'aois, ní féidir liom é a fhágáil. Is cuma le Laoise nó Diarmuid faoi, arsa Gráinne. Níl Laoise ach trí bliana d'aois, ní thuigeann sí, arsa Toms. Tá Diarmuid deich bliain d'aois agus is cuma leis, arsa Gráinne. Suíonn na páistí sa seanchiseán. Is breá liom an seanchiseán seo. Cén fáth nach bhfuil sé ar díol? arsa Liam. Ní raibh mo dhaid sásta é a dhíol. Ní seanchiseán é seo, is seanbhalún é. Is breá le Róg dul a codladh ann. arsa Gráinne. Nuair a bheidh tú i Sydney beidh tú breá sásta, arsa Liam. Teastaíonn uaim a bheith i Bhaile Átha Cliath le Róg agus sin é! arsa Gráinne. Bhí Gráinne buartha faoi Róg. Bhí na páistí ina dtost. Bris Kemi an ciúnas nuair a thóg sí amach a fón póca. Ar maith libh féinphic a thógáil? arsa Kemi. Ba mhaith, arsa Liam agus Tom. Ceart go leor, is é seo an phictiúr deireanach lena chéile, arsa Gráinne. Nuair a bhrú Róg é féin isteach sa féinphic, thosaigh gach duine ag gáire. Ansin, léim ainmhí eile isteach. Bhí súile gorma, cluasa móra agus eireaball fada aici. Bhí dath. Donn ar a cluasa, a cosa agus a heireaball. Thit gach duine ar a chéile nuair a bhí Kemi ag tógáil an féinphic. Lúlú! Cad as a tháinig tú? Bhain tú geit asam! arsa Kemi. Ghortaigh tú mo rúitín, a Lúlú! arsa Tom. Ghortaigh tú mo ghlúin, a Lúlú! arsa Gráinne. D'fhéach siad ar an bhféinphic agus thosaigh siad ag gáire. Cad mar gheall ar an dán sin ó Liam? Mé Féin by Sophia Ní Dhubh Sophia is ainm dom.

Iontach! Tagann an scéal breá seo ó Scoil Neasáin, léite anois ag Síomha.
Scéal Scanrúil le Eoin. Fadó fadó bhí buachaill beag darbh ainm Connor. Bhí Connor fágtha sa bhaile ar feadh cúpla uair a chloig leis féin. Chuala sé duine ag bualadh ar an bhfuinneog. D'fhéach sé amach an fuinneog agus chonaic sé rud éigin. Rith Connor go dtí an doras. Bhí sé scanraithe. D'fhéach sé níos cóngaraí agus dúirt sé, Ceapaim go bhfuil a fhios agam an duine sin, ceapaim go bhfuil a fhios agam go maith é, is mise atá ann! Anois, ní raibh sé scanraithe, ach, a dúirt Connor, más é an mo scáth a bhí ann, cé a bhí ag bualadh ar an bhfuinneog?
Bhí sin ar fheabhas! Seo anois ceann suimiúil ó Ghaelscoil Cholmcille léite ag Banba. Dialann Madeleine McCann. A dhialann, tá mé ag teacht an áit agus níl a fhios agam aon duine cá bhfuil mé. Tá mé cúig déag anois. Bhí mé trí nuair a raibh mé tógtha. Thosaigh sé le mise agus mo chlann ag dul ar turas chuig an Phortaingéil. Thóg sé trí uair ar an eitleán. Nuair a fuair muid ansin bhí sé an-te. Bhí linn snámha os comhair an árasáin agus bhí bláthanna ildaite gach áit. Gach oíche Chuaigh mo mham agus mo dhaid amach le m'aintín agus m'uncail a tháinig ar an turas fosta agus d'fhág siad mise agus mo dheirfiúr sa teach linn féin. Cheap siad go raibh sé ceart go leor chun an doras a fhágáil gan glas air. Bhí sé ag dul go maith le haghaidh cúpla lá ach lá amháin tháinig fear isteach sa teach. Bhí masc dubh air. Ag an t-am bhí mé i mo leaba ag codladh mar sin ní raibh mé ábalta aon rud a chloisint. Ansin, d'oscail sé mo dhoras. Shiúil sé suas chuigam agus, go tobann, bhí sé ag brú mé ar fad chuig Sydney. Thóg sé am an-fhada ar an mbád, ach faoi dheireadh, fuair muid ansin. Anois tá mé i mo teach beag agus ní ligeann sé mé amach. Má faigheann tú an dialann seo inis leis na Gardaí ar an spota. Slán go fóill, Madeleine McCann.
Beidh dán againn anois roimh na scéalta deireanachta. Tá an dán seo ag Fiach scríofa ag Brendan.
Ag fanacht le Brendan Ó Laocha. Tá mé ag fanacht lá i ndiaidh lae, ag siúl ar an trá, ag faire amach, ag fanacht. Lá gaofar fómhair, i deireadh Fómhair, feicimid scata mór, ag ithe go ciúin sa féar, ag eitilt le chéile in eagar. Cuairteoirí ar ár n-oileán gach bliain, 5,000 ciliméadar ó oighear an tuaiscirt. Ceann dubh, sciathán donn, bolg bán mar sneachta, fuaim ghlórach san aer. Anois tagann an scéal deireanach seo ó Scoil Neasáin, seans iontach, léite ag an údar féin, Marcus Ó Raghallaigh.
Seans iontach le Marcus Ó Raghallaigh. Bhí Jack ag piocadh prátaí agus bhí pian aige ina dhroim. Duine ard ciúin ab ea Jack. Bhí sé ag piocadh prátaí ar feadh dhá uair a chloig sa teas uafásach sa samhradh i bPennsylvania. Bhí a chraiceann dóite go dona freisin. Bhí air a bheith ag piocadh prátaí ar feadh dhá bhliain anois mar go raibh a dhaid, bhí ar a dhaid post a fháil sa chabhlach. Ní raibh a mham, Mary, sásta ón am a d'imigh sé. Ba dhuine an-dheas agus gealgháireach í ach ní raibh sí gealgháireach níos mó. Chuaigh Jack ar ais isteach sa teach agus shuigh sé in aice lena mháthair. Tá tú dóite go dona, a stór, a dúirt sí de chogar. Tá ort dul isteach sa chathair chun na prátaí sin a dhíol sa mhargadh dubh. Dhéanfainn inniu é ach tá sé ag a seacht a chlog agus beidh gach duine ag dul abhaile agus tá mé róthuirseach. Leis sin, chuaigh sé isteach sa seomra codlata agus chuaigh sé a chodladh. Dhúisigh Jack an mhaidin dár gcionn de phreab. Bhí brionglóid uafáis aige. D'fhéach sé timpeall an seomra. Bhí teach beag adhmaid aige le dhá sheomra. Chodail sé sa seomra céanna lena mháthair agus a Dhaid ach ní raibh a Dhaid ansin. Níl ach dhá leaba adhmaid acu agus d'aistrigh siad leaba a Dhaid isteach i dtábla. Mar sin bhí ar Jack codladh ar an talamh. D'fhág Jack an teach agus chuaigh sé go dtí an chathair ar a asal Betty. Bhí na prátaí aige le díol sa mhargadh dubh. Nuair a shroich sé an chathair shuigh sé ag díol prátaí ar feadh cúpla uair a chloig agus thit sé a chodladh sa teas. Nuair a dhúisigh sé suas ní raibh aon léine air agus bhí na prátaí imithe. Thit a cheann isteach ina lámha agus thosaigh sé ag caoineadh. Trí na deora chuala sé duine ag screadaíl. Bhí sé ag screadaíl, Seans iontach, seans iontach ar mhaith leatsa a bheith i do cadet ar bord an USS Indianapolis? Chuaigh Jack suas go dtí an fear. Cén aois a chaithfidh tú a bheith, a dúirt sé. Sé déag, a dúirt an fear. Smaoinigh sé air féin mar cadet. Seans ar shaol níos fearr. Ní raibh Jack ach cúig déag. Ach tá mé ag iarraidh a bheith i mo cadet, a dúirt Jack. Cén aois thú? a dúirt an fear. Sé déag, a dúirt Jack le gáire. Nuair a shroich sé an baile rith sé isteach agus dúirt sé lena mham céard a tharla. Bhí sé chomh sásta ach nuair a chonaic sé aghaidh a mham stop sé. Bhí sí ag caoineadh agus ag caoineadh ach ní raibh a fhios ag Jack cén fáth. Ach ansin stop sí. Tá cead agat dul ach caithfidh tú geallúint a thabhairt dom. Ná faigh bás. Cén t-am a bhfuil an bád ag fágáil? Amáireach, a dúirt Jack. Chuaigh an beirt acu a chodladh an oíche sin gan focal eile a rá. An maidin dár gcionn, chuaigh Jack agus a mháthair síos go dtí an chathair. Bhí na cadets ar fad i líne mhór fhada ag dul isteach sa long ollmhór. D'fhéach Jack ar an ainm ar thaobh na loinge, USS Indianapolis a bhí scríofa i litreacha móra. Nuair a bhí an long ag fágáil bhí gach duine ag screadaíl agus ag croitheadh lámh ar na cadets nó ag fágáil slán leo. D'fhéach Jack ar an mórthír go dtí nárbh fhéidir aon rud a fheiceáil a thuilleadh. Bhí sé ag caoineadh. Chuaigh an USS Indianapolis go tóin poill nuair a bhuail torpedo Seapánach í. Níor aimsíodh corp Jack riamh. Ar an drochuair, sin an bhfuil againn inniu daoibh. Agus cuir sin críoch leis an gclár. Tá súil againn go bhfuaireamar do dhán nó do scéal don chlár. Mura bhfuair, tá clár eile ag teacht.
agus dar ndóigh is féidir podchraoladh den chlár seo a íosáil ó suíomh idirlín Near FM. Tá súil againn gur bhain sibh sult as an chlár an lae inniu. agus go mbeidh sibh linn ag an am céanna an seachtain seo chugainn ar Focal Beag, Scéalta Móra, craoladh anseo ar Near FM. Dia dhaoibh agus fáilte go Focail Beaga Scéal Mór, clár ina mbíonn tusa ag caint. Is mise Banbha Ní Dhomhnaill. Agus is mise Senna Manigo. Agus is muid na láithreoirí clár an lae inniu.
Seo an dara clár den mhionsraith seo agus an ceann deireanach. Tá clár a bheith lán againn inniu. Ar aghaidh linn mar sin. Beidh an sprae feithide sin ag teastáil uainn agus muid ar an mbealach don Amazon don chéad scéal inniu. Is as Gaelscoil Cholmcille é. An píosa gruaig le Cathal. Bhí fear darbh ainm Dob. Bhí sé ceathracha cúig bliana d'aois. Bhí sé ina cónaí lena mhamaí a bhí haon céad is a tríocha dó. Bhí trí deirfiúracha agus trí deartháireacha ag Dob agus d'éirigh go geal leo. Bhí deirfiúracha Imelda May, Sinéad O'Connor agus bean Michael D agus bhí deartháireacha Robbie Keane, Bono agus Paddy an Leprechaun. Nuair a bhí Dob 29 thriail sé as a bheith taiscéalaí ach bhí eagla air roimh, ainmhí agus cáis. Ansin Dúirt sé leis féin, Tá mé chun dul go dtí an Amazon agus dreapadh ar sléibhte agus féachaint na bolcáin. Bhí cara amháin ag Dob, Mike is ainm dó. Chuir Dob ceist air chun teacht leis go dtí an Amazon ach dúirt Mike nach raibh suim aige. Tar éis tamall, fuair sé airgead ó Bono le haghaidh an eitleán. Nuair a d'éirigh sé as an eitleán san Bhrasáil, fuair sé taxi go dtí an Amazon. Nuair a fuair sé go dtí an Amazon, chonaic sé cuileog agus bhí sé ag crith le heagla. Tar éis é sin, thosaigh sé ag dreapadh na sléibhte. Nuair a fuair sé suas leath an treo, d'fhéach sé síos agus thit sé, ach bhí sé ceart go leor. Dreap sé crann agus tar éis cúig nóiméid, thit sé ina codladh. Cúig lá amháin thart agus fós níor d'ith sé. Nuair a dúisigh sé, chonaic sé tíogar agus rith sé. Nuair a chaill sé an tíogar, chonaic sé cúpla caora agus d'ith sé iad. Tar éis cúpla nóiméid eile ní raibh sé ag mothú rómhaith mar bhí na caora nimhiúil. Ansin chonaic sé taibhse agus rith sé go dtí Rio de Janeiro. Nuair a shroich sé Rio, dúirt sé le gach duine faoin bolcán agus thosaigh gach duine ag panic. Chonaic sé píosa de a gruaig ar an urlár agus fuair sé scanradh. Chonaic duine éigin eile é agus thóg agus chuir siad go dtí an ospidéal é. San deireadh, bhí sé ag croitheadh mar chaill sé píosa gruaig ach bhí sé ceart go leor. Tar éis é sin, bhí sé níos saibhir ná gach duine eile ina clann mar shábháil sé gach duine san Bhrasaíl. Fuair sé a teach féin, ach tar éis mí bhí taom croí aige.
Go hiontach, dá mbeidh an deis agat dul in aon áit ar domhan, cá rachaidh tú?
Rachaidh mé go dtí Barbados, mar is breá liom grian ag taitneamh orm. Agus tú féin? Rachaidh mise go dtí an Astráil. Ar aghaidh linn anois leis an gclár. Tagann an chéad scéal eile ó Scoil Neasáin agus tá sé á léamh ag Síomha. Tráthnóna amháin bhí cluiche peile ag Síle. Bhí beirt chara, Michael agus Conall, ar a bhfoireann. Bhí sí ag fanacht leo teacht go dtí a teach chun imeacht leo ar a rothar go dtí an pháirc peile. Bhí siad déanach. Nuair a chnag siad ar doras Shíle bhí siad an-déanach agus bhí deifir mór orthu. Thóg siad bealach tapaidh tríd an foraoise go dtí an pháirc peile. Thit Síle den rothar ar an bhféar agus i measc na dtom in aice léi chonaic sí mála mór i bhfolach. Ghlaoigh sí ar na buachaillí. Nuair a tháinig siad chuici thaispeáin sí an mála dóibh. D'oscail Conall an mála agus bhéic sé. Bhí an mála lán d'airgead. Ní raibh fhios acu cad a dhéanamh leis an airgead go léir agus bhí deifir mór orthu. Chuir siad an mála ar ais i bhfolach i measc na dtom. Níos déanaí nuair a bhí Síle ar ais sa bhaile tar éis an cluiche peile suigh sí síos lena Daid chun féachaint ar an teilifís. Bhí garda ar an nuacht ag caint faoi grúpa gadaí a sciob mála mór airgid ón banc. Baineadh geit as Síle. Rith sí suas staighre agus chuir sí glaoch gutháin ar Michael agus Conall. Léim siad ar a rothar agus bhí siad ag doras Síle i leath-nóiméad. Chuaigh Síle leo agus rothaigh an triúr acu go dtí an mála airgid. Bhí sé fós ann. Bhí eagla ar Michael toisc go raibh a chuid méarlorg ar an mála agus an airgid, bhí sé ró-óg chun dul go priosún. Chum an triúr acu plean, rachadh an triúr acu i bhfolach agus nuair a thagann na gadaí leis an mála a thógáil cuirfidh siad glaoch gutháin ar na gardaí. Bhí pluais in aice lámha. Chuaigh siad i bhfolach ann. Tar éis tamall fada nuair a bhí sé dorcha bhí na páistí réidh chun dul abhaile. Chuala Síle duine ag cogarnaíl. Bhí tóirse acu. Na gadaí! Bhí siad ag lorg an mála. Bhí fón póca ag Michael. Bhrú sé naoi naoi naoi ar an fón agus fuair sé na gardaí. Chogair sé leis na gardaí cá raibh sé agus go raibh na gadaí ann. Shuigh an triúr acu go ciúin agus d'fhan siad. Tar éis nóiméad nó dhó, chuala siad coiscéim in aice leo. Bhí eagla an domhain ar na páistí. Go tobann bhéic duine éigint, gardaí, luigh ar an talamh! Go tobann, bhí soilse gach áit agus bhí a lán Gardaí ann. Bheir siad ar na gadaí. Rith na páistí amach as an bpluais agus léim siad suas agus síos. Bhí lúcháir orthu. Chuaigh siad suas chuig na Gardaí, bhí siad ina laochra beaga. Thug an banc milliún euro dó do na páistí mar fuair siad na gadaí.
Táimid ar mhuin na muice anseo. Mar sin, fanfaidh muid le na scéalta. Is as Gaelscoil Cholmcille don scéal Titim.
An Titim Mór, le Emily. An Aoine a bhí ann. Lá iontach grianmhar é. Mo bhreithlá atá ann inniu. Beidh cóisir agam le mo chairde Aisling, Aoife, Caoimhe agus Deirdre. Thosaigh an cóisir ag a dó dhéag a chlog agus chríochnaigh sé ag a dó tríocha. Bhí sceitimíní orm. Bhí an cóisir i bpáirc Tayto. Bailigh mo mham gach duine sa charr. Fuair mo mham na ticéidí agus chuaigh muid isteach. Bhí an áit dubh le daoine. Chuaigh muid ar cúpla coaster mar an Cuchulainn, an Rotator agus an Viking Voyage. Bhí mise, Aisling, Caoimhe agus Deirdre ag iarraidh dul ar an titim mór ach bhí Aoife ag crith le heagla. Ní raibh Aoife ag iarraidh dul suas air. Chuaigh na cailíní san ardaitheoir. Bhí comhartha ann a dúirt dhá daoine tús fóir ach ní fhaca na cailíní é. Ar nós na gaoithe rith siad san ardaitheoir go tobann. Stop an ardaitheoir. Bhí na cailíní sa spéir. Chonaic Aoife é ag stopadh agus thóg sí a fón póca amach. Ghlaoigh sí ar duine dreapa agus an fear dóiteáin. Chuaigh an coaster ar trí thine. Bhí eagla an domhain ar na cailíní. Tháinig cabhair. Dreap agus dreap sé suas an dréimire agus fuair sé iad. Bhí cos briste ag Aisling ach bhí gach duine sásta. Tá sé in am don chéad dán anois, tá an ceann seo as Scoil Neasáin le Máire Ní Dhufaigh Fuartha. Mo Puipéad le Máire Ní Dhufaigh Tá an puipéad seo agam atá gléasta i dubh agus bán.

Nach breá linn go lá an carnabhail? Éistigí anois le scéal eile. An Carnabhal. Dia dhuit, is mise Daniela. Tá mé 14 bliana d'aois. Ach lá amháin tharla rud éigin uafásach dom i gcarnabhal dhá bliain ó shin. Seo é an scéal. Léim mé as an carr. Go raibh maith agat as ucht an síob! a scread mé. Fáilte romhat! arsa mo mham.

muid fíor nó dhúshlán? Fíor nó dúshlán? arsa Caitlin. Dúshlán, a shagart. Níl, a dúirt mé, fós ag gáire. Ah, ceart go leor, a dúirt Caitlin. An bhfuil tú ag iarraidh dul ar an timpeallán spraoi? Sea, cinnte, a dúirt mé. Thug muid an ticéidí go dtí fear an ticéidí. Léim muid go léir ar an timpeallán spraoi. Bhí sé an-mhaith, go dtí go ndeachaigh na soilse go léir amach. Tháinig dath an bháis orm nuair a stop an timpeallán spraoi. Bhí eagla an domhain orm. Go tobann, thit sé go dtí an talamh. Thosaigh gach duine ag screadaíl is ag scréachaíl. Thóg mé mo chrios sabháilte as agus bhí mo chos greamaithe. Rith mo chairde ar nós na gaoithe. Fan! Tar ar ais! a scread mé. Bhí mo chos ag cur fola gach áit. Thóg mé mo fón amach agus glaoigh mé ar an ospidéal. Tar éis tamall, tháinig otharcharr. Ansin, chuaigh gach rud dubh. Dhúisigh mé suas san ospidéal. Mhothaigh mo cos an-ait. Tharraing mé an blaincéad as. Bhí mo cos imithe! Bhí ionadh an domhain orm agus thosaigh mé ag caoineadh. Bhí mo mham sa seomra liom agus thug sí barróg mór dom. Tar éis cúpla mí chonaic mé mo cairde go léir arís. Bhí ionadh an domhain orthu go raibh mo cos imithe. Fuair siad cos bréagach ach bhí sé an-dheacair siúl leis le haghaidh seachtain nó dhó. Ach ní raibh sé mar an gcéanna. Bhuel. Sin é an deireadh.
Slán. Ní bheidh a fhios agat cad a tharlóidh. Tá gá anois le dán eile. Léifidh Liam an dán Mé Féin anois. Mé féin. Le Ella Ní Mhuircheartaigh.

An Samhradh, le Cathal Ó Broin. Scoil Neasáin.
Tá an samhradh anseo is tá chuile duine sásta. Caipín ar do cheann is brístí gearra ar do bhásta. Uachtar reoite le n-ithe blasanna difriúla, fainíl, seacláid is caor fíniúna. Chuile duine ar an trá tógfaimid caisleán, ag damhsa is ag spraoi is ag bailiú sliogán. Barbecue blasta is liomanáid mhór seo an samhradh is chuile dhuine ar thóir. Seo linn ag spraoi ar chúl an tí chuile duine sa tuí faoin ngrian mór buí.
Do Scoil Neasáin anois le haghaidh scéal ó Síomha. An cás aisteach le Cillian Ó Fearghail. Breithlá Cillian a bhí ann. Nuair a chríochnaigh na páistí ag canadh Lá Breithe Sona Dhuit. Thóg Cillian anáil agus shéid sé amach na coinnle amach. Lá amháin táim chun a bheith i mo ghníomhaire FBI a deir sé. Ha! Níl sin riamh chun a tharlú, a dúirt Liam. Fiche bliain níos déanaí, áfach, bhí Cillian ina ghníomhaire FBI. Bhí a dhá chairde, Brendan agus Conor, ins an FBI freisin. Bhí Conor ina bleachtaire agus bhí Brendan mar chúntóir. Bhí ainm cód acu ach beidh níos mó eolas agat faoi sin níos déanaí. Anois, go dtí an scéal. So, mm, sea, cá raibh mé? Oh yeah, is cuma liom anois. Chuaigh duine darb ainm Enda Kenny ar strae agus tá seisean an-tábhachtach. Anois, go dtí an scéal. Brannigan, Brannigan, an bhfuil tú ansin? a deir Conor isteach i bhfón póca. Sea, tá mé anseo, Coconut, a d'fhreagair Breandán. Tá mo shúile ar an amhrastach, a dúirt Cillian. Tá go maith, a dúirt Conor. Tá sé ag tógáil amach gunna. Bang, bang, bang! Leagadh cúpla duine díreach nuair a scread Cillian faigh é. Thosaigh an fear leis an gunna ag rith ach bhí Cillian ró-mhaith le gunna tranc. Bang! Thud! Úff! Fuair tú é, a dúirt Conor. Sea, maith thú, arsa Breandán.

Mo Leaba, le Róisín Ní Mhaoláin. Tar éis lá fada a chaitheamh ag spraoi léimim isteach agus ligim mo scíth, mo póstaeirí agus pictiúirí thart timpeall orm, mo bhlaincéad bán agus mo piliúr gorm. Dúnaim mo leabhar a raibh mé ag léamh agus tógaim mo teidí chuig mo thaobh. Luím siar dúnaim mo shúile agus éistim le mo chroí ag bualadh. An lá dár gcionn, dúisím suas chuig na fuaimeanna atá i mo chluais. Faoi dheireadh osclaím mo shúile nuair a chloisim mo chlog ag bualadh. Faighim suas is faighim gléasta is tá a fhios agaibh níl sé éasca.
Cuirfimid críoch leis an tsraith seo anois le scéal iontach ó Ghaelscoil Cholmcille.
Dialann Gan Dídean le Ella Ní Bhaoill. An 25ú den ochtú 2014. Ríona is ainm dom, tá mé haon bhliain déag d'aois. Cónaím i bóthar i gcathair le mo dhaid.

Chuaigh muid sa charr go dtí an tithíocht éigeandála. Nuair a shroich muid an áit, d'fhéach sé mar ní raibh sé in úsáid ach an nóiméad gur d'oscail an bhean an doras. Bhí a fhios agam go raibh sé in úsáid. Tháinig cailín suas chugam. D'fhéach sí an aois domsa. Dia duit, is mise Caitlín, arsa an cailín le fáilte. Dia is Muire dhuit, is mise Ríona. Dúirt mé ar ais go dtí. Fáilte! arsa Caitlín go sona. Bhí mo dhaid ag caint le an bhean. Chuala sé muid ag caint agus chas sé timpeall. An bhfuil tú cairdiúil le Ríona? Ansin. Chuala muid an duine ag an duine ag glaoch muid. Chuaigh muid suas go dtí an deisc. Tá post againn duit. Tá scoil againn do Ríona agus seo í eochair le haghaidh do sheomra, arsa an fear. Go raibh míle maith agat, a dúirt mo Dhaid leo. Bhí sé dhá sheachtain tar éis a scríobh mé anseo. Fuair mo dhaid áit dúinn in árasán, an t-aon rud dona ná tá sé i gCorcaigh, i Douglas, ach is cuma linne ann is áit dúinn chun fanacht. Tá scoil Ghaeilge ann freisin. Beidh muid ag bogadh ann i gcúpla lá. Tá gach rud pacáilte agam. Tá fós orm rá le Caitlín ní mbeidh mé ag súil leis. An 9ú den 9ú 2014. Inniu dúirt mé le Caitlín. Bhí sí ar buile. Níl mé in ann smaoineamh faoi, níl mé in ann caint léi níos mó. Amárach beidh mé ag bogadh go Douglas. An 10ú den 9ú 2014. Inniu an lá, an lá gur bhogaigh mé go Douglas, fuair muid tacsaí go dtí an aerfort. Beidh an bus Éireann ann i cúpla nóiméid. Tá mé ar bís agus brón orm ag an am céanna. Ó, seo an bhus, Scríobhfaidh mé ar ais nuair a faighidh muid ár suíochán. Fuair muid suíochán taobh thiar de sheanbhean agus seanfhear. Tá mé i mo shuí ag an fuinneog. Rachaidh mé i mo chodladh le haghaidh leath-uair. Trí uair tar éis. Dhúisigh mé suas. Ríona, táimid ann, arsa mo Dhaid le sceitimíní. Níl seo an deireadh. Seo an tús do saol nua. Is oth liom é a rá ach tá deireadh anois leis an tsraith agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil do na múinteoirí, na príomhoide, na rúnaí agus na daltaí go léir a chabhraigh linn chun an clár seo a chur le chéile.

Bhí an clár seo léirithe ag Aonad Oráiste agus ba léiriú é de chuid Pearlman Media Productions ar Near FM.
Uaimse Senna Manigo. Agus mise Banbha Ní Dhomhnaill.
Slán go fóill!